ndewonu ndị be anyị ekene m unu anyị abịago ọzọ na afigbo amaka tv inye unu ọtụtụ ife na-emegasị n'obodo anyị naijiria oge anyị nọ kịta na bụ oge gịnị oge ngịrịgị na ihe na-emegasị n'obodo afa m ka bụ nwaada amarachi mana chelunu na ọ bụrọ sọ m sọ m ga-anọ taa na o nwekwara onye ọzọ ya-eso wee nọrọ taa wee kọọ akụkọ a ọ ya-eji wee mee gịnị wee tụọ ụtọ ọfụma mana ka anyị na-aga n'ihu tupu onye a abịa Hmm. hee ndị be anyị akụkọ m ma-akọlụ unu kịta na ya-eme unu unu achịa ọchị ọfụma Hmm. na ndị omebi iwu apụtago wee sị gịnị wee sị onye isi seneti ọ bụ na ọ ma-ewepụ onye isi ọchịchị naijiria ọ bụ na ọ ma-ewepụ ya n'oche fa nwa ga-ewepụ nya nwa bụ onye isi seneti n'oche ọ kwa nke a sọlụ ụnụ ụtọ mana ka m jụkenụ ụnụ ndị na-eme ihe a ọ kịta na ka ụnụ ma na ụnụ ya-etete n'ụla kemgbe ndị mmadụ na-ata afụfụ ihe na-emegasị n'obodo ndị na-eyi obodo egwu apụtasịa wee na-egbugasị ndị mmadụ ọ bụrụ kịta ka ụnụ ya-apụta wee na-ekwu okwu mm. biko ka anyị na-aga n'ihu ndị agha ụgbọelu kee ife ndị a melu hmm. na ndị a jere ebe ndị na-emebisi obodo nọ ebe ndị na-eyi obodo egwu ha jeru n'ebe ha melụ gịnị ebe ha nọ na Abuja Kaduna Expressway ma mee gịnị ma jidefa ọtụtụ n'ime fa melụ gịnị chọrọ ịgba ọsọ mana e jidere fa ihe a melụ na ọnwa ọgọst 8 2022 mana anyị amazị ebe anyị kwụ akwụ ihe na-emegasị nnọọ ndị a anọkata nnọọ were obodo naijiria wee mee gịnị wee kpọdo isi n'ala hmm, ndị be anyị kịta na ka m ma-asị onye ya-eso wee kwuo okwu a na ọ na-abata nnọọ mee gịnị unu dọjị ihe a ka bụ oge ngirigi na Afigbo Amaka TV afa m bụ Maazị Ifeanyi e nwere akụkọ m chọlụ ịkọlụ unu mana tupu m kọlụ unu akụkọ a legodu n'anya na ihe onyonyo ya na na-egosi kịta we have a case of human trafficking sales of a child arrest of suspect and recovery of the baby ndị uwe ojii ejidele nwaanyị na-achọ ile nwa ya nwaanyị na-achọ ile nwa ya nọrọ sọsọ izu ụka abụọ ka a jụrụ nwaanyị na ajụjụ ị ma ihe nwaanyị na-ekwu afụfụ nọ n'obodo naijiria agụle
ka nwaanyị na-achọ ile nwa ya ọ gara ga fụ dibịa oyibo wee gwa dibịa oyibo na na-achọ ile nwa ya dibịa oyibo wee jụọ ya gịnị mere ị chọrọ ile nwa gị ọ gwa ya na ike agwụgo ya dibịa oyibo wee jụkwa ya ego ole ka ị chọrọ ile nwa gị na ọ gwa ya na-achọ ile nwa ya nde naira abụọ nde naira abụọ ka ọ chọrọ ile nwa ya nke ndị oyibo na-akpọ 2 million ka ndị ajụjụ na-ajụ ya na-ajụzi ya sị onye bụ nna nwatakịrị na ị chọrọ ile nwaanyị na-asị na amarọ nwaanyị na-asị na amarọ onye bụ nna nwa na ha jụkwa ya ọzọ ọ bụ sọsọ nwa na ka ị nwere nwaanyị na wee sị mba na e nwere ụmụ anọ ọzọ ha wee jụzikwa ya ọzọkwa ị sị na onye bụ nna nwatakịrị ihe a ga-emepe anya anyị ka anyị mara ife ndị mmadụ na-eme n'obodo anyị naijiria anyị ma na agụụ dị n'obodo mana ife m na-ajụ bụ kedu ife ga-eme nwaanyị ga-amụ nwa wee wele nwa ya ga ile hmm, ike gwụrụ ngwanụ ka anyị na-aga n'ilu ka nwa ada bịa were ọnọdụ ya nka bụ maazị ifeanyị na-abịa
hmm, ndị be anyị hmm, ka anyị na-aga n'ihu onye isi media and communication tinubu campaign apụtago wee na-ayọ onye labour party họpụtara nya wa bụ Peter Obi wee na-ayọ ya sị biko nya jee dọọ ndị na-akwado ya n'azụ nya jee dọọ fa aka na ntị na ha na-eme gịnị na ha na-ewepụta ọtụtụ ozi na-adịrọ mma ọtụtụ ozi bụ asị ọ na-ekwu nke a wee na-asị na ndị na-akwado Peter Obi na-atụ asị na ọ dịrọ ife ha ama mme gịnị ọ dịrọ ife ha ama mme ka ha merie na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-abịa n'ihu 2023 Hmm. Hey. biko nu ọ ndị na-akwado Peter Obi n'azụ meru ndị na-eso APC bụ Tinubu ama win ajụjụ ka m jụrụ ọzi na ụjọ na-atụzi fa ka ọ gịnị hmm. ka anyị hapụgodo akụkọ nke a ka anyị na-aga n'ihu unu ma onye na-eme nkiri eji Nollywood wee malụ apụtago wee sị ụmụakwụkwọ nọ n'ụlọ anyị apụta wee tụle ndị APC onye na-ekwu nke a bụ Frederick Leonard pụtalụ na Instagram ya wee na-ekwu nke a wee na-asị ụmụ akwụkwọ anyị eme ntinye aka ihe gbasalụ elekshọn 2023 hmm, ndị be anyị ọkwa ị fụlụ afọ na-abịa abịa ya akpọtụ akpọtụ ihe na-emegasị n'obodo kịta ya eme onye ọbụla onye ọbụla mụrụ anya hmm, ka anyị na-agakwa n'ihu ndị be anyị o nwekwara akụkọ m chọrọ ịkọlụ unu ihe a mere n'Epe n'Ikeja n'obodo Legọs. Ndị ụlọikpe amago ofu ụkọchukwu ikpe amago ikpe sị ya na ọ ya anwụ. Gịnị kpatara ndị ụlọikpe a ji wee maa ya ikpe amara ikpe maka na ụkọchukwu a jere mee gịnị o jere gbuo nwatakịrị nwoke n'ahọ 2017 o gburu nwatakịrị nwoke a ma befie isi hei alụ o befili isi nie ya n'ụlọ ụka ya e jidere nwoke a n'afọ 2017 ma n'afọ 2022 ka ndị ụlọikpe pụtara wee sịa nwoke na ị ya anwụ maka na gịnị ogbu mma na-esi na mma ana ọgba egbe na-esikwa n'egbe ana hmm, ndị be anyị unu fie aka n'anya ọfụma mara ụdịrị ụka ị na-eje na ọtụtụ ụka a na-afụgasị n'obodo anyị bụ naijiria adịrọkwanụ mma ka anyị na-agakwa n'ihu onyeisi plateau steeti apụtago wee sị na pope agwaboro ya nya jụ nhọpụta ndị apc nyere ya nhọpụta e nyelu onye isi plateau steeti a bụ ka ọ fụ maka ihe niile gbasalụ kampen na apc ihe melu nwoke a ji wee na-ekwu okwu a bụ na unu ma na ndị apc wepụtalụ muslim muslim tiket mana nwoke a sị na ebe pope agwaboro ya sị ya nya lituo maka na ọ bụ knight ọ bụ onye knight n'ụlọ ụka Na ọkwa ya gbagotelu na knight na ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu okwu na-asị ya na ife o mere adịrọ mma mana ọ sị na ebe pope asịboro ya mba ọ ya akwụdosi ike na nhọpụta e nyere ya na nso nso a ndị be anyị ọ hago m otu a n'ọnụ mana tupu m mechie akụkọ a mma gbabatakwa maazị ifeanyị nya bịa ka o nyekwa anyị akụkọ nke ya
hmm. ndị ọchịchị etiti apụtago bịa na-ayọ ndị ASUU unu manụ ndị bụ ndị ASUU na-ayọ ndị ASUU ka ha nwee ike ịga imepe ụlọ akwụkwọ mahadum ndị ọchịchị etiti apụtagokwa bịa na-ayọkwa nne na nna na ụmụazị na ha pụta bịa yọọ ndị ASUU ka ha nwee ike imepe ụlọ akwụkwọ mahadum ife m na-ajụ bụ ndị a na-ekwu na ha enwerọ ego ha eji akwụ ndị ASUU ụgwọ ka ọ bụrụ onye isi ala anyị gara Niger Republic wee gonye ha ụgbọala hmm. ndị nne na nna kedu ife unu che na okwu a ndị ọchịchị etiti bịara abịa kwuo gbasara ndị ASUU ngwanụ anyị na-eche ka anyị na-ele anya anya nwada kedu ife mere tupu anyị ene na-ene anya anya maazị hmm. obi adịrọkwa hmm. maazị mhm. na ndị na-ekili anyị ada apịnye aka n'ebe e tiri subscribe hmm, ya bụ eziokwu ọ bụ eziokwu ya bụ akụkọ ziri ezi hmm. Hmm.
biko ndị be anyị mhm. nne na nna na-ekili anyị nwa okorobịa na-ekili anyị nwa agbọbịa na-ekili anyị anyị na-ayọ unu wee na-asị biko onye na-ekili ya kilie ya na njedebe o kilichaa nnọọ ya mee gịnị ya je ebe ahụ e tiri subscribe ma pịnye aka na yanụ ma subscribe-ụọ anyị na-asịkwa unu ka unu kwupụta obi unu na akụkọ a niile anyị na na nke a na-akpọ comment section ihe a biko ka anyị na-arịọ unu maka na igbo dị mma igbo amaka ngwanụ ọ ga-adịzi n'oge ọzọ afa m ka bụ maazị ifeanyị afa mụ ka bụ nwada amarachi anyị na-asị unu nọrọ ọfụma